Tá tú ag éisteacht leis na Gaelgals ar Raidió Rí-Rá.
Dia daoibh ar fad a chairde agus tá fíorchaoin fáilte romhaibh chuig an seachtú eagrán de Phodchraoladh na Gaelgals. Is mise Dúlra agus liom inniu ná. Clíona,

Go bráth, tá leadrán orm, caithfidh mé a rá. Táim bréan de bheith ag múineadh ar líne. Is breá liom é ar bhealach amháin, breá liom mo dhaltaí, taitníonn sé liom a bheith sa bhaile níos mó le mo mhadra mar is eol daoibh ach ag an am céanna fáinne fí atá ann, an rud céanna lá i ndiaidh lae.

níos sláine is dócha sa bhaile agus you know nach bhfuil siad i mbaol ach mothaím trua dóibh nach bhfuil ceangal idirlín maith acu cosúil liom féin like níl ceangal dochreidte agamsa ach mothaím mar an gcéanna leatsa a Shinéad ní féidir liomsa an scáileán a fhágáil ó like a leathuair tar éis a hocht ar maidin go dtí like a haon déag a chlog san oíche mar múinim déanaim ceachtanna tar éis na scoile agus tá mé ag déanamh máistreachta mar is eol daoibh agus tá mo thráchtas le bheith isteach go luath so ag déanamh an-chuid oibre Ar sin so ní féidir liomsa éalú ón scáileán agus bíonn tinneas cinn orm gach lá ach ag an am céanna tá muid slán, tá muid sa bhaile so is cuma. Yeah, tá sé thar bheith deacair éalú ón ón scáileán freisin mar like tá mise ag obair ón mbaile ó bhí mí na Márta ann agus tá mé i dtaithí ar an obair ón mbaile ach fós féin go háirithe an an ceann seo mar go bhfuil sé chomh dorcha agus níl na deiseanna céanna ann like, dul ar shiúlóid like tar éis na hoibre nó rud mar sin so mothaím fhéin freisin go bhfuil mé just ag breathnú ar mo scáileán ag breathnú ar m'fhón agus maidir, like, le dul i dteagmháil libhse bhí cúpla cara liom ón mbaile ag iarraidh like glaoch a bheith againn aréir agus just bhí orm like no gals ní féidir mar níl siad ag obair ón mbaile bhuel tá siad ag obair ón mbaile but roinnt acu níl siad níl siad ag obair le scáileán nó aon rud mar sin so dúirt mé like no gals I can't sorry Tá mé tar éis like seachtain a chaitheamh ar ar mo ríomhaire agus ansin dar ndóigh bhí na ranganna againn eh, oíche Déardaoin agus ansin bhí mé chun taifead a dhéanamh anocht libhse so eh, bhí mé just like no tá brón orm go raibh do grúpa cairde ceart go leor leis sin you know is deas an rud é sin yeah tá sé níos éasca anois mar sa ghrúpa sin bhínn i gcónaí ar an duine a bhí like not thar lear but like ní raibh mé timpeall mórán so like

bhí mise i mBaile Átha Cliath nó i Má Nuad agus bhí siad in like ina gcónaí sa bhaile so mothaím go dona uaireanta nuair nach mbuailim leo ach is maith an rud é anois go go dtuigeann siad tá siad just like yeah just déanann muid ár rud fhéin so. Tá muidne like na Gaelgals an-mhaith aige sin like más rud é nach bhfuil duine sa ghiúmar ceart i gcomhair glaoch nó plé nó rud eicínt tá muid ar fad i gcónaí ceart go leor le duine ag rá no níl anocht gals tá muid like sin ok an bhfuil an bhfuil tú ok an bhfuil gach rud i gceart? yeah tá sé class.

ár ngiúmar níos measa an uair seo agus ní bhíonn muid ag iarraidh labhairt le daoine in aon chor, like b'fhéidir sa chéad agus sa dara dianghlasáil bhíomar, you know, ceart go leor ó am go ham ach anois táimid just ag iarraidh bheith inár seomra gan a bheith ag caint le éinne toisc go bhfuil ár bhfuinneamh imithe. Níl a fhios agam an bhfuil sibh cosúil linne like sa chaoi sin but tá sé fíor dheacair an uair seo ar go leor daoine. Yeah cinnte. Sílim just go bhfuil an novelty imithe do gach duine agus fiú fiú an dara dianghlasáil bhí sin like i bhfad níos deacra ná an chéad céann ach sílim an ceann seo mar gheall go raibh beagáinín saoirse againn thar an Nollaig agus ansin go ndeachamar ar ais isteach sa dianghlasáil agus bhí sé fós like bhí mí Eanáir gruama ar fad like bhí sé lofa um, mar gheall gur nach mbíonn an aimsir chomh deas, agus ní raibh aon rud againn le, le bheith ag súil leis, like, roimh don dara dianghlasáil bhíomar in ann a rá, ok, right, má dhéanfaimid é seo, beimid in ann, like, Nollaig dheas a bheith againn, like, cúpla duine a fheiceáil agus beidh sé iontach, mm-hmm. ach don ceann seo níl, ní féidir le like, an deireadh a fheiceáil ann, um, so tá sé deacair kind of dul tríd ach más rud é go bhfuil sibh ag éisteacht le seo agus seo an chéad eagrán a bhfuil sibh ag éisteacht le, le podchraoladh na Gaelgals, téigh ar ais go eagrán uh, 5 agus a 6 mar tá an-chuid leideanna ag na Gals a bhí ar na heagráin sin agus an séú eagrán tá sé díreach faoi conas dul trí Leibhéal 5 agus tú féin a choinneáil slán, so éistigí siar leis na heagráin sin. Plug plug plug! Plug plug plug! Is aoibhinn linn muid féin a phlugáil, más Gaeilge é sin.
Ar leibhéal eile, seans gur féidir linn a bheith beagáinín níos dóchasaí mar tá rud éigin thar a bheith spraíúil ag teacht anuas, ar ndóigh, agus is é sin Lá Fhéile Vailintín. So ar ndóigh is é Lá Fhéile Vailintín an féile is rómánsúla ar domhan agus ní féidir linn dearmad a dhéanamh gur naomh Éireannach é Naomh Vailintín é féin agus ceapaim go bhfuil croí naomhphátrún an grá le haimsiú in eaglais éigin i mBaile Átha Cliath, ní cuimhin liom cén eaglais atá ann ach is iomaí traidisiún a théann leis an bhféile ar ndóigh so an bhfuil aon plean ag éinne do Lá Fhéile Vailintín? Éinne? Clíona an bhfuil aon plean agatsa? Níl a fhios agam, ní dhéanaimid so Anuraidh, fiú le mo chailín, like, ní dhearnamar mórán ceiliúradh air mar gheall agus ceapaim gur an an fhadhb atá againn ná go bhfuil mo bhreithlá díreach i lár an Nollaig agus Lá Fhéile Vailintín, so tá sé an-chostasach do Chaitríona thart ar an am sin. Anuraidh an chéad Lá Fhéile Vailintín a bhí agam agus mé i gcaidreamh agus an t-aon rud a rinneamar ná just, like, fuair mé cárta di

like ag dul ann, sílim just gur gurbh fhearr dúinn a bheith sa bhaile agus just like am a chaitheamh linn féin. Tá sé like ní haon like ní níor mhaith liom a bheith like soiniciúil faoi ach just níl an ní ní bhím like sceitimíneach faoi Lá Fhéile Vailintín i ndáiríre. Yeah, tá mise á- is féidir liom sa bheith an-soiniciúil faoi Lá Fhéile Vailintín freisin níl a fhios agam cén fáth I think tá sé chomh soiléir go bhfuil sé bainteach le caipitleachas agus níl aon amhras ach go bhfuil sé agus gur racket airgid iomlán atá ann. So léigh mé alt roimh an podchraoladh i gcomhair píosa beag taighde, we love to see it, agus fuair mé amach gur cineál gnó mór millteach atá ann agus anuraidh thuill sé níos mó ná €17 billiún agus tá siad ag súil go mbeidh sé ag tuill níos mó ná €18

scríofa ar an like Wow.
Inbhuanaitheacht, class.
Yes! Cinnte agus um, tháinig mé ar comhlacht Éireannach a dhéanann siad ar Instagram, so táim ag buzzáil faoi sin. Sin sin mo scéal i gcomhair Lá Fhéile Vailintín i mbliana. Cad fútsa Jules an bhfuil plan agatsa? De ghnáth tá mé mar an gcéanna le Clíona, bíonn mo bhreithlá i lár i lár idir an Nollaig em, agus idir em, Lá Fhéile Vailintín freisin, so de ghnáth ní dhéanaimid mórán do Lá Fhéile Vailintín ach ag an am céanna bíonn mo bhuachaill go hiontach ó thaobh cártaí de. Ceannaíonn sé na cártaí is áille agus scríobhann sé rud éigin álainn air chuile bliain so ach de ghnáth liomsa bíonn sé de nós agam iarracht mhór a chur isteach i mbronntanas le haghaidh breithlá nó an Nollaig ach déanaim dearmad i gcónaí ar an gcárta go dtí an nóiméad deireanach ach ní dhéanann sé dearmad riamh ar an gcárta ach de ghnáth le haghaidh Lá Fhéile Vailintín. Ceannaíonn sé seacláidí dom, is breá liom é sin ar ndóigh, agus ceannaíonn sé cárta álainn so tá súil agam go dtarlóidh sé sin i mbliana. Tá cárta ceannaithe agam agus tá cístí cupán an é sin an Gaeilge atá ar cupcakes? Tá cinn beaga ceannaithe agam ó chara liom.

Is rud deas é, I suppose, rud beag a dhéanamh. An fhadhb a bhí agam anuraidh agus tá sé seo like níor fhadhb a bhí ann like sular tháinig mé amach just déarfaidh mé an méid sin ach tá sé chomh deacair like cártaí a fháil nach bhfuil like fear agus bean mar sprioc ann like go háirithe sna siopaí tá sé tá siad ceart go leor ar ar líne like tá an-chuid like cártaí ann like nach bhfuil like duine i gceist díreach go ndeireann sé Lá Fhéile Vailintín nó do mo ghrá nó cibé rud. Mar fiú anuraidh cheannaigh Caitríona cárta dom agus níor thug mé faoi deara go dtí tar éis lá Fhéile Vailintín go raibh like fear agus bean air and I was like "Cén fáth gur cheannaigh tú é sin?" agus she was like "Ní raibh aon rud fágtha ins an siopa." So sin rud a tharlaíonn freisin but um, rud rud a- rud an-bheag but níor aithin mé é go dtí anuraidh like gur gur fadhb a bhí ann agus um,

do mo bhuachaill nó pé rud like 'cause ba cheart go mbeadh. Ach sin go dona. Yeah, an chuid is mó den am either bíonn an lánúin ar an gcárta like díreach nó ní bhíonn lánúin air is cárta ginearálta atá ann so ní fheiceann tú mórán cártaí do mhná nó dear, so tá sé tá sé spéisiúil ach. Tá níos mó comhlachtaí go háirithe ar líne agus comhlachtaí beaga agus tá cúpla ceann iontach againn le haghaidh shoutout na seachtaine ach em, yeah, ceann de na comhlachtaí like, tá siad ag éirí i bhfad níos fearr ar stuff a bheith níos uileghabhálaí is dócha um, but yeah, sin just rud ar thug mé faoi deara anuraidh. Ar ndóigh, mura bhfuil duine eile i do shaol nó fiú má tá, bíonn dream iontach in aice linn an t-am ar fad, agus is iad sin na cailíní inár saolta. Tá lá speisialta ann chun ceiliúradh a dhéanamh ar na mná i do shaol agus is é sin Galentine's. So, a Chlíona, cad go díreach atá i gceist le Galentine's? So, is rud é Galentine's, b'fhéidir nach bhfuil mórán daoine tar éis cloisteáil faoi Galentine's go dtí seo agus is rud thar a bheith nua é agus go bunúsach an rud atá i gceist ná ar eagrán de Parks and Recreation, clár iontach mura bhfuil sé feicthe agat, mholfainn go mór é a fheiceáil. Tá sé an-cosúil le The Good Place, Brooklyn Nine-Nine agus The Office US so an scríbhneoir céanna a scríobh na cláir sin ar fad. So mholfainn go mór, uimhir a haon, mholfainn go mór breathnú ar Parks and Rec ach tá eagrán ann faoi Lá Fhéile Vailintín agus dar ndóigh tá mír ann faoi Galentine's agus basically just téann tú amach i gcomhair like bricfeasta nó brunch nó rud éigin leis na gals i do shaol, bíonn an craic agat leo agus déanann tú kind of an cairdeas idir na mná sin a cheiliúradh. So Fiú má tá duine agat i do shaol i gcomhair Lá Fhéile Vailintín nó mura bhfuil, is féidir linn ar fad ceiliúradh a dhéanamh ar Galentine's agus sult a bhaint as cairdeas sin idir mná ar fad. Sílim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach mar go bhfuil an oiread sin brú ar mhná like a bheith i gcaidreamh nó a bheith le duine le haghaidh Lá Fhéile Vailintín. So leis an mbrú sin a bhaint b'fhéidir agus b'fhéidir an an kind of cynicism a bhaint ó Lá Fhéile Vailintín mar a bhíomar ag labhairt faoi níos luaithe, gur féidir linn just teacht le chéile leis na mná inár inár saol ach is leithscéal maith é just brunch a bheith agat nó cúpla deoch a bheith agat leis na leis na gals. So sin céard atá i gceist le Galentine's. So ar chuala sibhse faoi roimhe seo nó céard a shíleann sibhse faoi? Is breá liom é. Tá mé gafa leis an smaoineamh. Like, ceapaim go bhfuil, mar a dúirt tú, an-bhéim curtha ar chaidreamh rómánsúil de ghnáth ach like, tá sé chomh tábhachtach ceiliúradh a dhéanamh ar an chaidreamh atá agat leis na dlúthchairde atá agat i do shaol, más mná iad nó na daoine a spreaganns duit gur mná iad. Agus tá an t-ádh orainn i saol na Gaeilge toisc go bhfuil an méid sin, you know, mná iontacha um, sa phobal a spreaganns muid agus atá iontach ar fad, daoine ar nós ag Emma Ní Chearúil, banríon, Ciara Ní É, Ola chomh maith, cé eile atá againn i saol na Gaeilge? Ó, Liadh Ní Mhurchú ón Gaeltacht agus Póilín a dhéanann ealaín dochreidte mhaith agus na Gaelgals chomh maith. Mo mo phríomh grá geal ná na Gaelgals so beidh mise céad faoin gcéad ag ceiliúradh an an cineál cairdeas atá agam libhse Agus bhí cúpla smaoineamh agam chun an lá a cheiliúradh, so mar a dúirt mé cheana táim tar éis bláthanna a ordú dom féin. Agus anuas air sin an-seans go mbeidh mise agus Al ag breathnú agus ag féachaint ar like chick flick agus like ag seoladh téacsanna dá chéile like Aw, cute. yo kind of thing. Like watch party. Yeah, Aw. kind of ar Netflix cos tuigim go bhfuil like app ann anois gur féidir leat é sin a dhéanamh le go leor daoine. Mhm. So b'fhéidir go ndéanfaidh mé rud mar sin. Anuas air sin, d'fhéadfá like bronntanas a sheoladh chuig do gal, do galentine, chomh maith. Um so b'in just like cúpla smaoineamh a bhí agam i gcomhair galentines. But yeah, níor chuala mé trácht air go dtí I would say trí bliana ó shin agus tá mé chomh sásta faoi mar is cúis é agus leathscéal é um ceiliúradh a dhéanamh ar na mná i do shaol agus ba cheart dúinn é sin a dhéanamh nuair is féidir. agus ní dóigh liom gur chuala mé mórán trácht air ach oiread go dtí le déanaí, b'fhéidir dhá bhliain ó shin nó mar sin. Ní dhearna mé ceiliúradh air riamh ach caithfidh mé a rá like níor cheap mé riamh gur gal's gal mé. Is breá liom na cairde like na mná a bhfuilimse cairdiúil leo, sibhse ar ndóigh, tá mé gafa libh ach níor aithin mé le déanaí cé chomh tábhachtach is atá cairdeas le mná.

iontach i mo shaol agus tá mé 100% chun ceiliúradh a dhéanamh ar Galentine's i mbliana mar gheall ar an tacaíocht iontach a fhaighimse uaibhse gach lá agus ar an gcairdeas iontach atá eadrainn um, agus mar a dúirt tú Sinéad tá an-chuid you know, um, gals i saol na Gaeilge agus you know, tá na mná i saol na Gaeilge chomh tacúil mothaímse uaireanta um, go mbíonn Is dócha perception éigin go mbíonn mná beagáinín iomaíoch lena chéile agus is dócha go mbíonn uaireanta, nílimse ag rá nach mbíonn, like ó mo thaithí féin, uaireanta bíonn ach tarlaíonn sé sin le daoine, ní le mná amháin. So, you know, tarlaíonn sé idir mná is fir, you know, daoine ar fad ach ag an am céanna le mná, go háirithe i saol na Gaeilge, mothaím go mbíonn siad chomh tacúil lena chéile agus you know, um, tá spás dúinn uilig mar a deirtear i gcónaí agus táimid féin you know, sna Gaelgals tar éis tacaíocht den scoth a fháil ó na mná i saol na Gaeilge um, like, ní féidir liom gach uile duine a rá uh, you know, a lua ach uh, eh, fuaireamar tacaíocht iontach caithfidh mé a rá le déanaí ó um, Ó Bláthnaid Treacy, bhí roinnt againn ar staidéar agus táimid chomh buíoch as an tacaíocht a thug sí dúinn agus atá an tacaíocht reatha atá sí ag tabhairt dúinn. Agus na mná ó Bheo ar Éigean freisin, bíonn siad chomh spreagúil dúinn agus tá tá an méid sin mná ann i saol na Gaeilge atá chomh tacúil agus spreagúil agus ní mór dúinn is dócha ceiliúradh a dhéanamh air sin freisin. Tá sé suimiúil freisin mar sílim le roinnt blianta agus fiú i mbliana, b'fhéidir sa bhliain dheireanach, go bhfuil muid tar éis like an-dul chun cinn a fheiceáil sa tacaíocht sin a thugaimid do mhná agus na cúiseanna ceiliúrtha a bhíonn againn, like abair, like Lá Idirnáisiúnta na mBan, Nollaig na mBan, Lá Fhéile Bríde, Galentine's agus ansin like na rudaí eile idir na dátaí sin ar fad ach sílim go bhfuil bród againn freisin like agus go bhfuil b'fhéidir fonn ar, go háirithe, mná i saol na Gaeilge mar tá a fhios againn, like, tá sé ráite agaibh, like, go mbíonn na mná i saol na Gaeilge chomh tacúil agus chomh spreagúil freisin ach go bhfuil, like, fonn orainn a bheith ag, ag déanamh ceiliúradh, like, orainn féin agus gan a bheith ag fanacht ar, ar na fir, really, le, le ceiliúradh a dhéanamh orainn nó le, le haitheantas a thabhairt dúinn. Táimid just chun é a thabhairt dúinn féin agus dá, dá chéile agus is, is iontach an rud é sin agus fiú bhí ócáid againn san ábhar cúpla seachtain ó shin agus Women Lead nó Mná i gCeannas an t-ainm atá air agus tá sé le mná atá ina mic léinn a spreagadh chun like, seasamh sna toghcháin in Aontas na Mac Léinn agus in Aontas na Mac Léinn in Éirinn freisin agus bhí sé sin dochreidte mar just rud a bhí ann, ócáid a bhí ann díreach a bhí bainteach le mná ag iarraidh tacaíocht a thabhairt do mhná eile ag iarraidh muid féin a aithint mar, mar ghrúpa agus mar dhaoine atá

Sin an fáth gur aoibhinn liom pobal na Gaeilge agus saol na Gaeilge mar domsa i gcónaí mar tá go leor spásanna ann do mhná amháin cúrsaí a phlé like abair plé iontach spéisiúil againn i gcónaí eadrainn agus a leithéid de Meon na mBan ar Raidió na Life, um, spás agus kind of suíomh iontach chun cúrsaí reatha a phlé agus Beo ar Éigean agus just bíonn mná iontacha ag tabhairt a gcuid tuairimí agus ag roinnt a gcuid tuairimí agus ag roinnt a gcuid spéiseanna agus is iontach an rud é sin mar mar a dúirt tú muna ndéanann muid muid féin é an-seans nach gcuirfear an spás sin ar fáil dúinn so caithfimid just seasamh suas you know an fód a sheasamh agus an spás a chruthú muid féin agus seo an rud atá muid ag déanamh iarracht a dhéanamh really leis an bpodchraoladh seo um, so tá súil againn go bhfuil sibhse ag baint sult as as an méid sin.

Cad atá i gceist go díreach le Gaelentine's? So seo coincheap a chruthaíomar sa group chat agus muid ag plé an eagráin seo. So go díreach bhíomar ag iarraidh smaoineamh siar ar stair na hÉireann agus na daoine gur mhaith linn litir grá a fháil uathu. Más rud é go rabhamar beo agus thart le linn a réimse i stair na hÉireann agus an-chuid daoine i stair na hÉireann bhíodh you know siad ag scríobh litreacha grá agus rudaí áille ar nós sin so bhíomar ag smaoineamh ar na daoine ó stair na hÉireann a bheadh muid ag iarraidh litir grá a fháil uathu. So um, Clíona nó Jules ar tháinig sibh ar aon duine a mbeadh sibh ag iarraidh litir grá a fháil uathu i stair na hÉireann? Bhuel, ok, tá seo kind of aisteach mar níl mé ag iarraidh litir grá a fháil ón duine, ón duine seo ach sílim just gur duine, gur duine atá ann i stair na hÉireann like nach ndéantar mórán like cainte uirthi um, agus sin Máire Ní Chinnéide agus níl a fhios agam ar chuala sibhse trácht uirthi riamh. I think go bhfuil a hainm ó am go ham, but níl mórán eolais agam fúithi. Yeah, so Máire Ní Chinnéide ba ghníomhaí teanga í love to see it. Ach an fáth gur phioc mé í mar go raibh sí ar dhuine de bhunaitheoirí an Chumainn Camógaíochta oh, agus bhí sí ar an chéad uachtarán ar an Cumann Camógaíochta agus bhí sí ar an chéad bhean a bhí mar uachtarán ar Oireachtas na Gaeilge.

Yeah ehm agus an fáth gur bhfuair mise amach fúithi ná go bhfuil bean darb ainm Ciaraíoch ar Twitter agus déanann sí an-chuid ehm like cartoons agus bíonn sí ag tarraingt ehm an-chuid. Déanann sí an-chuid ehm eh pictiúir le haghaidh Nós ehm na cartoons and stuff mar sin ach ehm go ndearna sí sraith darbh ainm eh Mini Mná agus bhí an-chuid daoine ann so bhí like

That's, sin duine amháin nach bhfuil muid ag tabhairt go leor aitheantais di b'fhéidir i saol na saol na Gaeilge nó i stair na Gaeilge. Na daoine eile a phioc mé, ní daoine stairiúla iad freisin, I just did not go with the assignment at all. It was like, Sinéad was like, 'Right, daoine stairiúla i saol na Gaeilge, ar mhaith leat litir grá a fháil uathu?

laistigh de sé mhí, bliain ná mar atá déanta ag éinne againn.
Beidh cos amháin san uaigh againn agus fós ní bheidh a fhios againn cé atá taobh thiar den cuntas TG4. Honestly, ba bhreá liom I'd say i gceann like 50 bliana nuair atá muid ag an Oireachtas nuair éigin, it'll be like feachtas it'll be like feachtas feachtas meáin shóisialta ag na Gradaim Chumarsáide agus gheobhaidh intern TG4 like gradam

pobal an Bhéarla, sílim go bhfuil siad tar éis an-tionchar a imirt ar na daoine sin, b'fhéidir, nár thaitin an Ghaeilge leo ar scoil ach feiceann siad na tweets atá ag TG4 agus tá siad like, oh my God, tá an Ghaeilge cool arís. Um, so yeah, sin an triúr ar phioc mise nár líon na critéir a leag Sinéad síos ar chor ar bith ach cheap mise go raibh siad spéisiúil.

í Peig Sayers an chéad duine ar phioc mé. Duine amháin eile stairiúil ná Fionn Mac Cumhaill mar mothaím go mbeadh sé dathúil agus láidir agus cróga, you know, kind of I need a hero vibes, you know, agus bhí dhá mhadra aige darbh ainm Bran agus Sceolán and tá a fhios agaibh I'm a sucker for madraí. So, so agus ceapaim gur madraí móra a bhí iontu, mothaím gur cú faoil a bhí iontu, Irish Wolfhounds b'fhéidir, nílim iomlán cinnte, but sin sin kind of an vibe atá á fháil agam. Eh, agus duine amháin eile, seans gur phioc Sinéad an duine céanna, so nílim nílim tar éis caimiléireacht a dhéanamh don cheacht ach ag an am céanna tá mé go huile is go hiomlán gafa le Dúghlas de hÍde agus a scéal féin mar rinne mo sheanathair, em, a thráchtas ar Dúghlás de hÍde nuair a rinne sé máistreacht. Rinne mo sheanathair máistreacht i Má Nuad nuair a bhí sé timpeall seachtó, go bhfios dom, sa Ghaeilge. Níl fhios agam cén aois go díreach a bhí ann ach thug sé an tráchtas é féin dom sula bhfuair sé bás agus tá sé dochreidte, níl sé léite agam go huile is go hiomlán ach bhíodh sé ag insint scéalta dom faoi Dhúghlás agus an rud a dúirt sé liom, an rud is spéisiúla domsa ná you know, tá a fhios againn go raibh Dúghlás ina, ina Phrotastúnach ach bhí eh, ceapaim go raibh a athair ag, ag obair le haghaidh clann éigin agus bhí, bhí sé cairdiúil leis an em, gamekeeper nó no, gatekeeper, ní cuimhin liom céard go díreach a bhí ann ach Caitliceach a bhí ann agus d'fhoghlaim sé an Ghaeilge uaidh. Ach agus bhí bhíodh sé ag ag labhairt Gaeilge leo ar ndóigh agus ag cleachtadh a chuid Gaeilge ach ansin nuair nuair a fuair sé bás eh ní raibh duine ar bith ag Dúghlás le Gaeilge a labhairt leis. Em so bhí air ligint air gur Caitliceach a bhí ann nuair a chuaigh sé go dtí an teach tábhairne. Ah. Mar ní labhródh muintir na háite Gaeilge leis do dá mbeadh sé ar eolas acu acu you know go raibh sé ina Phrotastúnach, so sin an fáth gur lig sé air uaireanta go raibh sé ina Chaitliceach. Now sin scéal a chuala mé ó mo sheanathair so bheadh ormsa dul ar ais chun chun foinse a fháil dó sin ach just is breá liomsa sin, bhí an méid sin grá aige don Ghaeilge gur lig sé air

So seo bean níl a fhios agam an raibh Gaeilge aici ach chruthaigh sí cineál féile na n-ealaíon ar nós an Picnic Leictreach ach like sna meánaoise, sna meánaoiseanna. Agus Margaret O'Con- Margaret O'Carroll gabh mo leithscéal an t-ainm a bhí uirthi, ba as Contae Uíbh Fhailí í. agus ba bhanríon na Meánaoise í agus chruthaigh siad féile, chruthaigh sí, gabh mo leithscéal, Féile na nEalaíon agus thug sí cuireadh do like scríbhneoirí, ceoltóirí, filí, you know, na daoine ar nós seo chun iad ar fad a bhailiú le chéile agus bhíodh níos mó ná

gcur Gaelentines. So um anois a chairde tá sé in am dúinn bogadh ar aghaidh go shoutout na seachtaine agus is cineál segment é seo a dhéanann muid ar gach eagrán chun shoutout a thabhairt do chomhlacht Éireannach nó um comhlacht Gaeilge a dhéananns earraí Gaeilge nó a bhfuil cuntas Gaeilge acu um agus a chuireanns an Ghaeilge chun cinn. Agus an ceann a roghnaíomar an tseachtain seo ná Connect the Dots Design agus is comhlacht é seo a dhéananns páipéarachas agus cártaí i gcomhair do ghrá geal má tá tú ag iarraidh cinn a sheoladh agus dearadh grafaice chomh maith agus is í Úna Méabh an t-ainm atá ar an bhean atá i gceannas air agus déanann sí gifs álainn don Ghaeilge ar Instagram chomh maith. Má tá tú ag iarraidh iadsan a chuardach is féidir libh é sin a dhéanamh. Má théann tú isteach ar Insta agus cuardaíonn tú Doodles by Umm, tagann sé aníos agus bíonn siad i gcónaí go hálainn. So mholfainn daoibh go mór dul chuig Connect the Dots Design ar Instagram agus í a leanúint más féidir libh agus b'fhéidir go mbeidh sibh in ann cárta a cheannach do do ghrá geal má tá tú ag iarraidh grá geal nó grá geal, pé rud a bhfuil tú ag iarraidh. So yeah, sin i gcomhair sin na seachtaine don eagrán seo.